ni koma mukhale pompo muyimvere mpaka kumapeto ndipo mupereke chiganizo chanu ku comment section chomwe chingathe kuthandiza kupulumutsa munthu kapena kupulumutsa dziko lathu lino la malawi koma ine ngati walahiri ktv sindikulola ndikuweruza munthu chifukwa amaweruza ndi ambuye wakumwamba iye abwera Lyton Mangochi, Ben Longwe komanso Mr Ntanyiwa ngakhalenso ine Walahiri K TV nditapempha kunena kuti Bushiri asatuluke dziko lino ndipo ayimbidwe mlandu dziko la Malawi lomwe lino.
musayankhulenso zimenezo palibe kumvera chisoni ameneyo kodi si pompano pompano pa nkhani nkhani zake zomwe zija zangozi zija timakhala tikumvetsedwa kuti ujeni bushiri ndi aujeni ndi chakwera anagwirizana maujeni magazi a anthu ndiye musamadabwe ngozi zimene zikuchitikazo tsono lero zikutembenuka kuti timumvere timu- timu- tizimumvera chisoni ujeni bushiri timumvera chisoni bwanji ndi anthu aja ama- ama- amachotsa magazi aja A- apha anthu angati Inde za Mulungu ndi za Mulungu koma iyeyu waonjeza kwambiri zimenezozo ngati zili za kwa Mulungu ndi za kwa Mulungu koma now uyuyu palibenso kuti kapena kumkhululukira zikumbwerera zimene anapanga iyeyu zimene zimene ana anadzala ndi zimene akukolola pamenepapo palibe kumumvera chisoni Mr Ntanyiwa. ayi ndithu mutikhululukire timakukondani koma pa nkhani iyi inuyo musalowerere kuti mwakuti mwakuti yayi inuyo ngati munthu wamkulu timakupatsani ulemu tangokhalani chete nkhani ya bushiri api- ab- abwere kuno ku south africa iye adzayankhe milandu imene anapalamula na maganizo a ineyo ndikuganiza choncho iyeyo palibe kumunyengereranso ndipo palibenso kuti mwakuti mwakuti yayi abwere kunoko kumene anapalamula ammange kukumaphedwa anthu ambiri kumene kuja ngozi zosiyanasiyana chipitireni iyeyo ku malawi iyeyo ndi mmodzi kapena tinganene kuti iyeyo ndi akazi ake ndi anthu awiri okha ndi amene anthu amene takhala tikuluza aja kuchuluka ati abwere adzayankhe milandu yake palibe zimenezo pepani pepani achikulire mr ntanyiwa sindikukunyozani iyayi koma kuti mutimvetsetse timakukondani kwambiri ndipo tidzakukondani mpakana kalekale Kupanga interview ndiye akundinyasa amene chifukwa ameneyoyo ndi mmene akuyankhulira ngati zochitika za Bushiri sakuzidziwa ndipo bolani mukanamusiya osamupanga interview chifukwa enafe zimatikwana kwambiri za Bushiri ndipo zimatinyasa ndipo munthu amene ndikanamusambwadza amene mwapanga interview koma chifukwa choti akuyankhulana ndi munthu wachikulire ngati inuyo Mr Ntanyiwa ndiye ndikumpatsa ulemu Bushiri abwerere konkuno abwerere konkuno oloko ataphedwa iyeyo ndi munthu mmodzi. tiganizire zinthu zimene wapanga iyeyo wapanga zinthu zazikulu kwambiri ndi mwana Bushiri koma kuti akupanga zinthu zoopsa kuposera msinkhu wake ayi ayi zina zedi wina aliyense akayankha kwa mulungu koma naye izizi za Bushiri zimachita kuonekera abwere kunoko abwere kunoko iyeyo kaya amupha kaya ampanga kanyenya kaya ampanga chani abwere kunoko ndithu kungochoka kwa ameneyo kupita kumudzi ngozi ngozi ngozi ngozi zosadziwika bwino zosadziwika bwino iye akufuna magazi ake amene anagwirizana ndi Chakwera kangati kuti anthu amene akupha kumenekoko ndi anthu a Chakwera obereka Chakwera bwanjo komanso tilankhula pambalizo zina zili ngozi siya abwere basi kumaliza kwa mawu kuti ngoti abwere kunoko iye mwinanso anthu ku Malawi kwangapumenso mulibe naye ntchito chifukwa sanayamba kuthandiza poti Mm. koma chabwino of course anayamba kuthandiza poni koma anthu ena ake amati akamuona amadziwa zoti kupanda awawa china chake chikanandichitikira if anaonapo thandizo lake ndeno mulibe mphamvu zomuweruza munthu kuweruza kwake kumakhala kwa mulungu ngati iniyo mukudziwa zoti iye ndi wa satanic munayamba mwatenga mwakumana naye kutiko chifukwa munthu akamayenda pansewu samaoneka kuti uyu ndi wa satanic ngati kuthekera uli nako kuti kumuona kuti ndi wa satanic umakhala nawonso kuti ndiwe mfiti Eh, nde osamanena anzanu kuti ndi asatanic kapena ndi oyipa kapena kumuikira Bushiri kumbuyo ine sindikumuikira kumbuyo koma ndingonena zoti tizima- tisamakhale ndi mane- ma- ma- ma- maganizo a negative ya mwina anthu ambirimbiri ku Malawi kuti ali ndi ndalama zawo amapanga zawo chanichani sathandiza pakakhala kuti pali vuto dziko kuti litukuke silimangotukuka chifukwa cha azitsogoleri okha komanso anthu amene akupanga mabizinesi aja kuthekera ngati ali nako kumathandizira azitsogoleri ngati amene aja kumathandiza zimachitako bwino eh? osati ndikangalenge mvula mlalili namondo namondo kukokoloka mm, anthu amene amapanga ngoma avulale akukokolokako amakokoloka chifukwa choti unake waluza zaboza zimenezo Mm, osamakhala ndi maganizo amenewo maiko ambiri madzi akusefukira osatinso ku Malawi kwera maiko ambiri akulira chifukwa cha ngozi zosiyanasiyana zivomerezi kaya ndi chani nkhondo nkhondo chani ndiye mukapite muzikamuda munthu mmodzi kuti akumapangisa ngozi kapena china yesu kumachitika mwero ndiukana muziganiza anthu kuti munthu ubongo a Bushiri ndi wa sataniki zimenezo amadziwa iyeyo ndi mulungu wake basi ife tilibe kuthekera kumene amene nchitsiru kwabasi amene analankhula mopusa amene pali mbuzi ya munthu yeniyeni mbuzi ya munthu yokama mkaka Ndiwe ndani iweyo umuyikira kumbuyo Bushiri? Ndiwe ndani iweyo chitsiru cha munthu? Galu wa munthu iwe ndiwe ndani? kuti munthu uja mmene zinachitikira koma mbali ya ndani Bushiri uyu kuti abwere kunoko azanyongedwa chifukwa iyoyo akufuna kuti aphedwe ha? Anachitapo survive ndani ma ma attempt ambiri kunoko ku south africa akuziwa amene ali kunoko machitidwe awo si abwino amaona kuti amagawa zinthu mma charity momuno amathandizanso anthu nde inuyo uyoyo inde tikuziwa kuti malamulo alipo kaya ubale kaya chani koma kumutumiza bushiri kunoko ndiye kuti mwaruza bushiriyo izizi ndizoona amene akusata izizi mmene zinayambira akuziwa ndiye munthu uja mmalawi muja apanga maziko paliso lamulo loti nawonso amayendera amene ajawo apanga maziko mmalawi mujamo ndiye kuti zinthu zambiri zibwerera kumbuyo ana ma ofanzi kaya njara zitukuko izo zibwerera kumbuyo. ndimene zinthu zilili that's why ifeyo tikubaka fukwa anthu amuno iwo amatibera ifeyo timalipira zimikhukhu izizi amatenga ndalama magesi mwina sagura kufuna ku user athu chani amapanga zinthu zambiri sanje mayankhulidwe awo chani chonchi si anthu oti mmene timakhalira marawi kulemekeza aliyense Nde izi za Bushiri akanangozithesa zimene zozo palibe mulandu anali kuno mulandu uwu anaika kuti patha nthawi yaitali ndipamene akukaikapo ya rape akuonjezerapo kuti akolezere moto umboni wonse panalibe poyamba ukoko mufufuze milandu imene inayamba ya Bushiri yo ifeyo sitingakonde kunoko tikuzuzika ndi si anthu abwino iyayi nde mufufuze ifeyo tikufuna ndani Atulusidwe akhale komweko ngati ndi mulandu ukhaleko koma kunoko azaphedwa definitely izizi ndi zoona sikuti tikubakira malamulo iyayi kaya kuti wina watani aa koma mmene zinthu ziliri mmene analiri kuno zikuoneseratu kuti pali nsanje mwaona anaranda awox anaranda nyumba magalimoto chani ndi kutenga ndalama zake anatenga akufuna chani ya akulu akulu anthu kunoko zimene amatipanga kuno ku south africa nzabwino inuyo mwakhala kuno anthu akuno awa ndi abwino eh? munthu wamanga manyumba chani cyclone ija inapangidwa kugawa ndalama chani nde tikaluze munthu amene uja chifukwa cha zopeka izi ifeyo ndak- ndakhala kupanga monitor ndani uyu ndani following milandu yake iyi amene wakhala kuno nthawi yayitali akuziwa ndi munthu woti ndi figure ku Malawi kuja woti akuthandiza ziko la Malawi ngati ndi za ndale kuti kapena akufuna ayime kaya chani ndiye pali nsanje kuti apite uku ndiye kuti yayi koma munthu yujayo sangamutumize kuno ya ndiponso muwona kuti ati amutumize mukhala ma demo Malawi muja woyipa kwambiri Izizi ndikuonesereni chifukwa kunoko milandu yogwirira aa basi nde watha nde anathawa ndani belo lija chani anadusa bwanji chani ndekuti ali ndi milandu yambirimbiri ndekuti aa sangakhaleso ayi ndekuti umoyo wake wose watani wathera pamenepo aa ngakhale titasiyana ku ndale kaya afuna ayime ndale koma izizi siungamupuse kwa anthu akuno ya ndithu akulu Tiluza munthu oti amathandiza malawimo ana ambiri ku university alipilira fees chani zambirimbiri ali pomwepo nde tikaluze munthu ameneja chifukwa cha zopeka izizi analanda kale zinthu zambirimbiri akufuna chani. Ayi mukuti a Bushiri alakwisa kubwera kuno kuti amutumize kuno ku south Africa inu mukumbukira Bushiri nthawi ijayi a. Aujeni a mcp atapangidwa chipongwe atagendedwa ku Chikwawa kujaku mukukumbukira mau amene adayankhula Bushiri? Anayankhula mau oopsa kwambiri kuti onse amene apanga chipongwe mcp ku Chikwawa amene agenda president aona zosaona. Panapita nthawi? Sipanapite nthawi. Tinaona ngozi zambirimbiri ku ujeni ku Chikwawa kujaku kunapululuka anthu ambiri chifukwa cha munthu mmodzi. Ndiye wina wake akamkanize Bushiri kuti asabwere kuno South Africa akayankhe mlandu? Bushiri akufuna zoti abwere kuno ku South Africa nkhani imene mwayankhula akuluakulu mu mtundamu kuti kaya azafera konkuno iyeyo kuli bwino kufa munthu umodzi kusiyana kufa anthu ambirimbiri amene ophera Bushiri Bushiri wafa watha anthu wa- ochuluka kwambiri Bushiri ndiye maumboni amene akuwafuna anthu maumboni anja amene akuwafuna anthu
Tsono Bushiri ndikuti nayenso kalikonse tidabwepo kanthu inu taluza miyoyo ya anthu ambirimbiri ku malawi kuja nde kamoyo ka bushiriko nkandani kuti kakapangitse kuti anthu akalankhule mwakuti mwakuti asabwere asabwere anthu afa a- anafa anthu ambirimbiri ndipo anthu ama- amapanga ngozi anthu ambirimbiri kumwalira nde bushiri yo tomvera chisoni choncho amene ngati inu anthu ena nomwe alandira ndalama kuti bushiriyo mudzimuyikira kumbuyo muyikeni kumbuyo koma boma ndilo lagamulalo Z- zomwe zifuna zichitike zichitika basi ndipo bushiriyo kunoko kuti kumulandira basi ku South Africa pasapezeke onena kuti ayaye mwakuti mwakuti mwanzeru ndi bushiri dziko lino moyo waluzika ngwa bushiri yekha Ah, mademo amene angachitike kumchitira ujeni bushiri bushiri ndi ndani zinthu zimene wapanga iye wapanga zinthu zazikuluzikulu palibenso mademo amene angamwikire kumbuyo amene loko kumalawiko amene angamapange mademo ndani Tiyeni ponena zinthu zinazi tizinena zinthu zoti anthu ena ake akamva monga ngati anthu osauka azipumako bwino ndithu. Munthu amene uja ifeyo akumatisunza kumene kuja kuchokera ku South Africa kunoko zinthu zina zopweteka zimene tikumaona kunoko pena chifukwa cha Bushiri oh ujeni m'bale wanu anathawa kuno anapanga zoipa mwakuti mwakuti ife kuno kumavutika. Ku Malawi konko ndi kumenekoko anthu osauka kumangozifera kumene kujako. Yekha kumanena kuti maujeni zimene tinagwirizana tinalonjezana sizinakwane magazi akuchepa ndufuna magazi ndalama zanga zibwerere yekha kumachita kunena yekha kumazitchalenjanso kuti amene azinena nkhani za ineyo zondinyoza ineyo tikumana amenepo munthu amene pana kumamuyikira kumbuyo olo kuujeni olo ku kuujeni kokatenga ujeni license ya driver driving license amanena kuti pansewu ngati mukuona kuti wina wake sakuyenda bwino iwe mgalimoto mwako mwanya- wanyamulamo anthu ambiri ochuluka umenya ameneyoyo apa tikumenya bushiri kuti dziko la malawi likhale bwino Palibenso kusekelera palibenso kunyengelera yayi tikumenya Bushiri kuti dziko lija likhale bwino. Zonse zaphulikazi kapena zikuyankhulidwazi pali kususana pakati pa anthu osiyanasiyana magrupu osiyanasiyana pamene akupeleka chiganizo chonena kuti anthu ena akuti Bushiri apite dziko la South Africa ena ayi asapite ngati ine zika ya dziko lino ndi munthu onena kuti ndabadwira kukulira dziko lomwe lino komanso ndimayenda mayiko osiyanasiyana Bushiri sakuyenera kutumizidwa dziko la South Africa ngakhale khoti lagamula choncho ndikupempha khoti komanso boma paokha chonde chonde yesesani kumutetezera munthuyu akhale ziko lomwe lino ngati pofunika kumuimba mulandu aimidwe mulandu ziko lomwe lino tisamujaje munthu ngakhale achinyamata ena tikuchuluka zoyankhula e, ndi woyipa kutani ayi amapereka chilango china chilichonse ndi mulungu ifeyo tisajajane pa ziko lino lapansi ayi Mwini zonse, Mulungu wa kumwambayo ndi amene angathe kudzaweruza za Bushiri ngati ali wa satanic kapena sali wa satanic koma ifeyo tilibe mphamvu ine Warahiri KTV ndatero. Ngati dzulo ndinayankhula osati ndinalandira ndalama kwa Bushiri ndipo ine Bushiri sindikumudziwa sitinakumanepo maso ndi maso ngakhalenso iye sakundidziwa koma pena pake tiziyima pa chilungamo. A Ben Longwe ngati anayankhula. sanalandire ndalama dzulo lija pamene ankayankhula paja a Ntanyiwa sanalandire ndalama ndipo chodidera ifeyo palibe koma pena pake tizionesesa tikupempha amakhoti osati kuwalamula kuti munthu ngati afuna kumu- kumugemula kapena kumuyimba mulandu amuyimbire mulanduwo dziko lake lomwe lino asatuluke dziko lino ayi ayi